Bail ó Dhia oraibh go léir is mise T-Rex Ó Saurus agus tá mé anseo i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus beidh mé ag dul isteach go dtí óráid Micheál Ó hUiginn, Michael D. Higgins, agus tá mé ag tnúth go mór leis agus beidh muid ag dul isteach anseo anois agus beidh píosa spraoi againn istigh anseo le cúnamh Dé. Hé hé. Anois seo an doras isteach. Go breá rachaimid isteach anseo. Go hálainn ar fad. Sin staighre ansin, a? Sin fógra deas Chonradh na Gaeilge ansin. Go hálainn ar fad. Hey, cén chaoi a bhfuil rudaí? Go maith! Féach air sin, Conradh na Gaeilge, tús Seachtain na Gaeilge anseo agus tá siad go léir istigh anseo, síniú isteach, rudaí mar sin.

Is sin an saghas suíochán atá ag teastáil uaimse, just ag suí ansin mar rí ag éisteacht leis an gceol. Ah, féach air sin, go hálainn go bhfuil na sluaite ag teacht isteach anseo anois agus ní bheidh sé rófhada go mbeidh Michael D anseo. Féach an fear sin ag léamh faoi mé féin, ha, T-Rex Ó Saurus. Anois tá Reuben Ó Conluain agam anseo anocht. agus beidh sé ag caint liom, hé, tóg go bog é lads, hé, hé, hé, hé, bí cúramach ansin, ní raibh aon dinnéar agamsa, so eh, yeah, yeah, tá sin ceart agat, so Reuben, táimid anseo anois i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, so an bhfuil tú ag tnúth go mór leis an óráid seo ó Mhichael D Ó hUiginn? Tá mé ag tnúth go mór leis, tá sé thar a bheith tábhachtach, imeachtaí 1916. Go raibh maith agat a chomóradh, agus ag an leibhéal is airde agus b'fhéidir san áit is maorga atá i lár na cathrach freisin agus tá sé ceart go mbeadh ceiliúradh ag na Gaeilgeoirí agus ag na Gaeilgeoirí freisin in áit mhaorga mar seo. Bhuel, go raibh míle maith agat Reuben as a bheith ag caint liom, so tá mise ag dul thart agus ag labhairt le daoine eile. Alright, slán! Anois, ná bac le Michael D Higgins, tá na laochra just théis teacht isteach, Caoimhe agus Éadaoin ó TusaTube. Fáilte romhaibh isteach! Cén chaoi a bhfuil rudaí? Iontach! Iontach! So, bhfuil aon scéal agaibh? Ehm, bhuel, tá muid ag tnúth go mór le Michael D Ó hUiginn a fheiceáil anocht. Yeah.

Níl cuireadh ag na cailíní seo. Caith amach iad. Níl cuireadh de dhíth orainn, níl cuireadh de dhíth. Ah no níl mé ach ag magadh. Aye no, listen, bain taitneamh as an oíche agus feicfidh mé istigh ansin thú. Slán, slán. Woo! Ah sin iontach. Sin na cailíní ó Tusa Tube. Tá siad ar fheabhas. Is féidir breathnú ar, orthu, ar YouTube. Alright.

Am craic agus eh tá just liom fhéin yeah anocht agus tá mé ag tnúth go mór le breathnú ar
oh yeah oh yeah sin an stéig a bhí agam níos déanaí an lad a bhí ag an desk níor lig sé isteach mé ha ha well sin é lads so tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as. So, feicfidh mé istigh ansin sibh. Slán, slán, slán. Níl, níor mhaith. Yeah! Agus é á cheiliúradh, tá clár ilghnéitheach imeachtaí ar siúl i mbliana agus ar ndóigh tá Conradh na Gaeilge sáite san obair sin. Is iontach an rud é go bhfuil an teideal seo roghnaithe ag Conradh na Gaeilge. is é sin, intinne, mar bhí dúshlán mhór ann do lucht na Gaeilge aitheantas fiú a fháil gurbh fhéidir leis na Gaeil samhlaíocht agus go raibh cumas intinne acu. I 1700, mar shampla, 1767.

Sin óráid Uachtarán na hÉireann, Michael D. Ó hUiginn. Bhí sé iontach ar fad. Tá na daoine lán sásta. Anois caithfimid suí síos anois.

Anois sin é deireadh na hoí', tá an óráid thart agus tá Mícheál D Ó hUiginn imithe ón gCaisleán. Rinne mé iarracht féinphic a thógáil leis ach ní raibh na Gardaí sásta, bhí orm na grianghrafanna a scriosadh ó mo fhón, is trua é. Ach b'fhéidir an chéad uair eile agus má tá tú ag breathnú ar seo, a Mhícheál, Éist liom, ná bí buartha, ní íosfaidh mé thú, is mise T-Rex Ó Saurus, a mhaoin, Slán go fóill, feicfidh mé arís thú le cúnamh Dé.